mụ na unu gala ekwu okwu m mala ebido la akọwara ulu maka agwa m ulu na ihe anyị na-ekwu ebe a wụ ihe nkwesịrị ka onye igbo nwa onye igbo na-eme ị bụrụ ezigbote nwa onye igbo enwere agwa elere wa anya na i kwesịrị ka ile eme agwa nwa onye igbo nkwesịrị ile eme nwa onye igbo ọbụla wụ nwaanyị ma nwoke wụ ị gahere okenye ị ga-ekele okenye nwa onye igbo ala agbawa agbagha okenye okwu na ụdị ndụ ọjọọ ọbụna o wodoro okenye arụrụ ala ị larụ obe ulu i je gwa nne ụ la nna o nwa onye igbo anaghị eme aka ọlụ la ahịa ike ọlụ la ahịa a na-ewu ilo ike ọlụ la ahịa adụ ka agwụ ịfụ ahịa o nwere different different things ndị igbo ntinyere and o kwesịrị ọ bụrụ na ị na-eme akpa agwa agwa wụ agwa chineke na-achọ ka anyị na-akpa and onye igbo nke ọbụla onye igbo nọ onye igbo alaa eme ihe adịghị mma m wuo na-asị ma ụmụ nwaanyị ndị ma eji ejie aga eji ịkpata ego eji ha ejie akpata ego ejie bụ ihe chukwu mmere ka ọla achọ ọla achọ m ọla achọ ọla achọ m mana etu ị ga-eme ka ọ dụ mma na ụdị na ị ga-ebugodo ụzọ lụọ ji hmm? marriage ọ wụ ụlọ ịgala ị lụha ji wee la eme ejie ọ dụha mma onye ka ndụ mmemme enyi na-ezo ezo mana ị wụrụ nwa agbọghọbịa na-eme enyi fụtawaga ụmụ ụwa niile na-ahụ ụ la ị ya eme enyi ịsorozie pant ile egosi ụwa niile la ị ya eme enyi i yiri efe ị pafụta ara ile egosi mmadụ niile ị marụ la i vurukwa ụzọ wefụtere ihe arụ ụfọdụ ụmụazị ụmụ nwoke ịgajia ee iwefute ije eruo nwaanyị ị lụọkwa nwaanyị alụ ile ewefute ụmụ ụwa ala ahụ ihe niile ahụ adụghọ mma ejie a na-eme ị chọ ime leg- enwere legal ejie ị lọrụ na page m a ma ọ bụrụ na ịma ihe nwu legal ejie legal ejie wu ejie chukwu nsainere ọ lọ n'ime marriage ọ lọ la marriage mana o nwere ihe anyị ma ekwu adịghị ama ma na ị ya eje ụka ma ọ na ị laha eje ụka wụrụ nwa agbọghọbịa ahụ wa la akọ wọ ka o kweghịzi wi ncontrol Ikwele ka nwaanyị bịa bido kpatụwa wa aka nwaanyị kpatụwa nwaanyị aka la ahụ nke a ọ dụghọkwala mma maka nwaanyị bido kpatụwa wa aka la ahụ aka nwaanyị la aka nwoke abụrụ ofu ọ ga-ahịa wa ahụ ikweta ka nwoke kpatụ wa aka la ahụ and chineke emegwo la ọ nwoke kwesịrị ịkpatụ nwaanyị aka la ahụ ma ọ nwaanyị kwesịrị ịkpatụ nwoke aka la ahụ mana nwaanyị naabụ gata ukwu kpatụwa onwe ha aka la ahụ ọ bagwokwali li ihe arụ ejie nwaanyị na nwaanyị wukwa ihe arụ ndụ oke egwu ejie nwoke na-eme nwaanyị ma ọ bụgodu na nwa ahụ alụbeghị ji ọ eziokwu na ọ dụghọ mma mala ọ wụghị ihe arụ ihe anyị ji asị ụmụazị gbaa ọsọ wụ la nwere one chineke asịla ọ dụghọ mma ị na-eme ihe chineke achọghị two ọ bụrụ na nwoke ahụ kpatụwa aka ị dị ime ị mụọ nwa mgbe ị kwesịghị ịmụ nwa three ọ bụrụ na a la-akpatụwa aka mgbe niile ị nwere ike buru ọya maka na nwoke ahụ ama eleru anya dịka o si kwesi mana ọ bụrụ na nwoke a wụ ji wụ ọ bụrụ na ulu evuta ọya ulu aga ụlọ ọgwụ gwọọ onwe ulu ọ bụrụ na ulu a bụ nwee nsogbu ulu adụ hapi fọtawaga chilekwa ụlọ anyị awụghọ ndị ọcha mmemme ha meme oyi ha asịla ọya iwu ji ha ewefọta ka niile ụwa amarụ ha ọhụ ka ọ wụghọ ka obodo anyị nsi dụ mana ebe ọ wụrụ kama ị ga-eji gakwuru nwoke la nwoke nne gakwuru nwoke la nwaanyị biko kama ị ga-eji gakwuru nwaanyị la nwaanyị nna nne gakwuru nwoke la nwoke ejie a na-eme like la amụ onye a ka mma karịa nke e ejie utu mma utu mma abalị ọkwụ nshụ onye nwekwara ike gaa ajiji wa ahụ ahafụ ka o sopozuru imenwu mebe ụka ọzọ ọrụ ụka ọ dụ ị sịrị nwoke a ya ka anyị ji shị la marriage is not a slave slavery marriage abụghị ihe ị ga-awa ị banye n'ime ị sị la ọ do or die affairs ọrụ ọrụ nke nwoke ka ọ wụ ọ wụ ihe niile nwunye wụ nshị wụ mee ka ị eme ọ shị wụ mee wala ọkwụ nshị ememe nwaanyị nwoke ashị wụ ego mebi na iba imebi ihe ọ wụ ihe niile mee na ihe ndị right na marriage maka la ọ bụrụ na i buru ụzọ wute ihe arụ la bed ketekwa na ụmụ chọọ ime ile ha na-adọbụli